so many things na-egbu anyị today anyị na-ebodi ya BP anyị na-ebodi ya cancer mana anyị achọrọghị ịma the root cause of the problem o ji wee bụrụ na mụ na-amụ so many people amụ na-asị gị there's no spirit that exists anywhere ebe ụjọ sizi wee na-atụ ya bụ na nwanne di ya nunwa ọ mụụlụ nwa nọzi na stroke and I am sorry to say this eventually this man ga-anwụ ị malụ reason o nwere ife m chọrọ ka ị mala about mmekọ nwoke na nwaanyị mmekọ nwoke na nwaanyị is a spiritual portal whenever you are doing it you open a spiritual portal ụmụ nwoke inu a ndị nna anyị ma na-atụ asị oke solu ngwere wee maa mmiri ọ bụ na ọ kọcha ngwere ọ ma nkọ oke unu nwa ka a tụọlụdị ilu i solu nwaanyị wee commit alụ alụ a ọ bụ ngị ka ọ ga-egbu ụmụ nwoke this is a very critical time you need to sit down jụọ onwe gị questions about your downfall let me tell you there is reason why so many people are running away from tradition because tradition bụ i mejọọ nya ozugbo o gbuo gị so many people na-achọ ka bada ọjị anya ma gbaba n'ụka but ụka cannot save you for the fact you are hearing this

achọrọ m iji ohere nwa wee na-ekene gị dịka i ji wee na-esonye m wee na-ayọzịkwa gị sị gị share message a share this program this is a very heart touching message

ana m ajụ ndị okenye anọzụkwanụ n'obodo ndị oke- okenye anọzụkwanụ n'obodo the worst part bụ na so many of these elderly people this same confession has gone to their table but they could not handle it ha agwa ndị a sị ha jee confession ha jee confession why did i come love making has ruined so many lives love making has destroyed so many destiny so many people will never see their that is onwere ka a ga-agazi n'ihu again because ihe niile gbasara has been rude through love making ofu nwaanyị gwara m sị m na di ya nwụrụ anwụ even before nya di ya anwụọ na o nwere nwanne di ya nya na ya na-emekọ nya na nwanne di ya na-emekọ gbara akpụrụ for a very long time di ya wee yaba arụ di ya wee nwụọ lezi ihe o ji wee kpọ m the reason o ji wee kpọ m bụ na di ya nwụrụ nwanne di ya bi na Lagos this woman wee si Enugu ebe nya na di ya ebibu di ya wee nwụọ o wee jebezie Legọs jee bili ya na nwanne di ya ebirọ per se maka nwanne di ya anụgo nwaanyị nwanne di ya nụnwa anụgo nwaanyị nwanne di ya wee kwụalị ya ụgwọ ụnọ ya na nwanne di ya wee nọdụzi na-emekọ of which na ọ mụgolu nwanne di ya nwa ọ mụlụ nwanne di ya nwa ama m ị na-ege ya ihe a bụ ihe m na-agwa ụmụ nwoke nwanne anyị nwaanyị kọlụ m akụkọ a adị m very sorry ịbịa kọ- were akụkọ a wee mebe teaching mana ọ bụ na i nee anya ị fụ na m akpọrọ gị afa m akpọrọ gị afa but nya adịna gị mwute na ị gwasịalị m okwu a m bịa were ya kụzie nkụzi ihe m ji na-akụzi ya bụ ka ndị ọzọ wee malụ there are so many people na commit this atrocity na commit this abomination and they did not know na abomination according to her ọ sị na ọ marọ na ọ dị this bad until na m akụzie nya now ebe ụjọ sizi wee na-atụ ya bụ na nwanne di ya nọzi na stroke nwanne di ya nụnwa ọ mụlụ nwa nọzi na stroke and i am sorry to say this eventually this man ga-anwụ there's no jupiter o nwerọ ihe e megide the man da anwụna the man ga-anwụlịlị ị malụ reason ndị mmụọ eti ike aka n'arụ ebe e megidere o wee dina nwunye nwanne ya nwoke dinagide nwunye nwanne ya nwoke nwunye nwanne ya nwoke wee jili because nwanne ya nwoke nwụrụ because of na ọ na-edina nwunye nwanne ya nwoke nwunye nwanne ya nwoke na-esili di ya nri with alụ ọ na-esili di ya nri ọ nọdụ ka taa ka m je na-edina nwunye my brother na-edina nwunye my brother m mechaa nye ya ego o were ego ahụ jee sie nri nye my brother my brother ana-eli ọra ahụ the man ayara ọya aya wee nwụrụ so many things na-egbu anyị today anyị na-ebodo ya bp anyị na-ebodo ya cancer mana anyị achọrọ ịma the root cause of the problem o ji wee bụrụ na mụ na-amụ so many people amụ na-asị gị there's no spirit that exists anywhere these are the main reason ndị be anyị ji aga astray ndị okenye ọ kọọlụ this thing gwalụ ya na jee confession n'ụlọ ụka of which na o jego confession n'ụlọ ụka mana the man refused to confess the man nọ na stroke mana whether the man confess or did not confess whether ma a kpụlụ alụ ọ bụ na akpụrọ alụ the man ga-anwụ maka na m afụgo ebe o mere afụgo m ebe o mere this is the reason why m ji wee bịa there's something I want you to learn about love making o nwere ife m chọrọ ka ị mara about mmekọ nwoke na nwaanyị ọ ya ka o ji wee bụrụ na nwa adịghị edina nne ya maka na mmekọ nwoke na nwaanyị dị beyond your imagination mmekọ nwoke na nwaanyị is a spiritual portal

Nothing ever will ever work in their life again because they have contaminated a spiritual disease that is going to terminate their destiny. ọ bụrụ na e kwute okwu ụdị okwu a so many ụmụ nwaanyị abata fa na-agbachi a na-agbachi in all the women support women they don't want to hear it ị jụọ a sị gị nwoke nkọ see The law that guide men are not the same law that guide women. And let me tell you, let me shock you. This young woman now is not going to die. This thing is not going to affect her, but it's going to affect her children. Agwalụ m gị in my previous program sị gị, mmụọ adịghị egbu nwaanyị ọsịsọ before mmụọ egbuo nwaanyị ọ ga-ebu ụzọ kpochepụ nwoke nọ na lineage ya I don't know why it's like that but I can think ife ma asị m kwue asị na maka na nwaanyị adịghị enwe aja ana nwaanyị enwerọ aja ana aja ana adịghị ejide nwaanyị nwaanyị commit ya abomination nwoke soro nwaanyị commit abomination nwoke ka abomination a ga-egbu ọ yaba nwaanyị ọya ma ọ hapụ nwaanyị yaba ụmụ ya ọya This is something about tradition that you never know. Ụmụ nwoke inu a ndị nna anyị fa na-atụ asị oke solu ngwere wee maa mmiri ọ bụ na ọ kọcha ngwere na ọ ma akọ oke ụnụ nwa ka a tụụlụ the inu i solu nwaanyị wee commit alụ alụ ahụ bụ nwoke ka ọ ga-egbu ọ ya n'ezi anya the innocent husband that did not know

jụọ onwe gị questions about your downfall let me tell you akọwara m the other time sị gị many first son ụmụ nwoke a mụrụ as nwa izizi na-ata ahụhụ i know that you will like to protect this maka gịnị you love your uh, your family so much o nwere something dị na ala igbo ndị be anyị na-eme and ụka bịara mee that thing a ọ kwụdozie alụ ọ bụrụ alụ ma ọ bụrụ nke wa commit ya you will find a way to justify it but tradition does not look at that way that you are justifying the alụ there is reason why so many people are running away from tradition because tradition bụ i mejọọ nya ozugbo o gbuo gị ụfọdụ bụ o gbu gị ọ ma egbu gị egbu o gbubie your destiny ọ cut-ụọ your life short ogbubie so many things ga-abịalụ gị you must to pay for every abomination you commit as nwafọ igbo ebo so many people na-achọ ka bada ọchị anya ma gbaba anụ ụka but ụka cannot save you for the fact you are hearing this my language for the fact you are born as an igbo man or woman the tradition is still following you

and before avụvụ ebido their father ga-ebugoro ụzọ wee nwụọ so many men die before their wife does not mean na ba yabala ọya bulu na maọbụ na maka ba tọrọ nwunye ba atọ all because of a, uh, atrocities committed by their wife as a young man that is about to get married bịa ise a n'anya be very very extremely careful before you engage yourself to untimely death ife ga-egbu this young man now nwunye ya bịara bịa kọsa m ụka the husband nọzi na grave the wife anọdụgo kọbazia ihe menụ di ya ji wee nwụọ it may be you tomorrow

mkpụbụ na arụ dibịa mkpụbụ na arụ dibịa mgbe ị na-ete ude na-ete ude ọcha na-ete bleaching cream mgbe ị ga-aka nka ị ga-aghọta ije maka na akwụna na-ama ulu nwa bara n'ụna nka akwụna kaba nka ọ na-asị ewoo abortion niile nya mere ọ bụ na ya mere nya mụta ofu ma ịbụa this is something about your generation life